insha Allahu an tɛna bila da grinda la limana an y'a jira aw la k'a fɔ ko an ni zikiridala saba an bɛna baro kɛ bi san yɛrɛ kan san 2018 san 2019 mun ni mun de kɛra a kɔnɔ zikiriko la insha Allahu limana an bɛna kunkun n'a ɲɛɲɛw an bɛna tɛntɛn an seko n'an damajira la insha Allahu o la an bɛ don baro kɔnɔ an b'a daminɛ an kinibolo fɛ an ka dankɔrɔba bɛ yen an karamɔgɔ asalamu aleykum

ayiwa habib mɛnta i perezante an na dɛ jɔn ye habib mɛnta ye ka bɔ jɔn ni jɔn na ayiwa aw balimakɛ don muhamadul habib mɛnta ni mɔgɔ ko ko seku fila mɔden ka bɔ ja kɔnɔ ne bɔra amadu mɛnta la o bɔra seku mɛnta la ja ka bɔ nɛnɛ kuresi la o bɔra seku kuresi la ja seku fila mɔden sɔrɔla nin fɛ alihamdulila an ye dɔɔni faamu o la o la an bɛ taa fan dɔ in fɛ alimami den bɛ yen n'an k'a ma ko janginɛ namakiri janginɛ namakiri an ka dɔ ta danna ye jɔn de ye janginɛ namakiri ye ka bɔ jɔn ni jɔn na san'o cɛ folikan ni ka ɲɛsin an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma. Eh, salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh eh, an bɛ TV énergie lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ fo ka bɛɛ barikada. ni wagati in na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka se an ka ɲɛmaaba yɛrɛ ma n'o de tɔntɔn aba hayidara ye ka se baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn cɛ a n'a muso ka bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma nin ye an donkan ye Énergie TV kɔnɔna la alihamdulila janginɛ namakiri ka bɔ jɔn ni jɔn na alihamdulila tɔntɔn musa o diyara n ye n'i ko janginɛ namakiri i b'a fɔ ko alihaji usuman namakiri den Elhadji Mama Namakiri den Elhadji Moussa Namakiri den Elhadji Seku Namakiri den Fatoumata Togo den Oumou Togo den Assane Togo den ka bɔ Dja an sigilen bɛ Bamakɔ Bankɔni Janginɛbugu la yan an bɛ Ala fo ni ka Ala barikada hali bi an bɛ taa numan fɛ an balimakɛ bɛ yen Dadi Kɔnta Dadi Kɔnta Folikan ni ka ɲɛsin an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma ani k'i présenter ayiwa ka fɔ jama bɛɛ k'u bɛɛ salamu aleyikum waramatulayi taala wa barakatu n bɛ fɔlɔ k' ala wele arabi sirali sɔdiri wa asirili amuru wa hali dukdatan minal sɔni yafikaw kawni k'a fɔ Énergie jama bɛɛ lajɛlen a fɔlɔ la laban ala k'a ɲɛ ka d'an ma sankura in jɔra hɛrɛ la 2020 yarabi ala ka tɛmɛ hɛrɛ la ala kana foyi k'an na ala ka barika don zikiri la mali hali bi ala ka bɛn don a la ala ka kɔrɔta don a la k'a fɔ bi an bɛ Énergie la n'i ko Énergie silamɛw ka tele de don Énergie ye mun minnu bɛɛ lajɛlen ka tele de wa zikiridalaw ka tele de don mali yɛrɛ danbe émission bɛɛ bɛ kɛ Énergie la K' ala kana foyi kɛ Énergie la ka daminɛ directeur la ka taa se e musa ma i ni ka jama tekinisiyɛnw bɛɛ lajɛlen ka foli fɔ lamɛnbaaw ye balimakɛ don zikiri dadi kɔnta ɔ alihamdulilayi kɛnɛ wasara an kɔrɔw bɛ yan k'u bɛɛ fo k'u barikada abibu mɛnta o ye n kɔrɔkɛ ye alimami den ye janginɛ namakiri ale fana ye n balima ye k'a f'u ye ni ala sɔnna ne de ye dadi kɔnta ye dadi kɔnta ka bɔ bako jikɔrɔni o kɔsa in na ko mɛ n fa o de ye bɔkari kɔnta ye o bɔkari kɔnta o de ye mama kɔnta den ye ka bɔ fo ja boso pama den ka bɔ mɔti fatumata tɔgɔ fila den ne de zikiri dadi kɔnta ye bamakɔkaw ko ko kumatigi dadi ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ kuma ye sokɔnɔ ɲinɛ n'a bɔra kɛnɛma waraba don ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen k'u tulo sɔgɔlen don dɛ sabu zikiri ladon ani zikiriko yɛrɛ ye min ye ɲinan sankura kɔnɔ sankɔrɔ kɔnɔ zikiriko kɛra cogo min na ni ala sɔnna an tɛna foyi to a la o de tun ye foli ye kuma fɔlɔ ye hakɛto b'a la sɔla la rasuli ala k'an bɛn sahaba ma kumatigi bɛ kɛnɛ kan insha allah kumakɛyɔrɔ la o y'o bannen de ye o la sa eh, an tɛna bila dagirinda la an bɛna seko fanfɛ habibu mɛnta san tɛmɛlen na 2018 2019 2019 e yɛrɛ bolo mhm. zikiri ko a ye sankɔrɔta de sɔrɔ wa taara bi cogo di de ɲininkali fɔlɔ filɛ bɔn alihamdulilayi rabili alamin ko 2019 mhm. zikiri ko a ye sankɔrɔta de sɔrɔ walima k'a jiginna de